Тэрч щӏыналъэм хыхьэ Тэрч къалэ дэт сымаджэщыр минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ хы гъэм яухуащ. А зэманым абы хэтар къудамэ зыбжанэт, щӏэхуэри цӏыху хыщӏым нэблагъэ къудейт. Нобэкӏэ мы сымаджэщым щагъэхъужыф узыфэхэр куэдкӏэ нэхъыбэ хъуащ. Цӏыху бжыгъэ зэӏэзэфхэми хэхъуащ. Иужьрей илъэсхэм медицинэр егъэфӏэкӏуэным папщӏэ къэралым зэхъуэкӏыныгъэ зыбжанэ ирегъэкӏуэкӏ, программэ зэхуэмыдэхэри егъэлажьэ. А ӏуэхугъуэхэр мы сымаджэщым зэрыщекӏуэкӏым, зэхъуэкӏыныгъэ къыхыхьахэм щыгъуазэ зытщӏын ди мураду дыкъеблэгъащ икӏи япэу зыхуэдгъэзащ, сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэныр зыгъэзащӏэ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкӏэ министерствэм и внештатнэ хирург нэхъыщхьэ, Бахъсэнокъуэхэ Залым.
Тэрч куейм ит сымаджэщыр сэ и лэжьыгъэм теухуау мы илъэс дызэрытым къриубыдэр схужыӏынуращ икӏи илъэсым и пэм госпиталь особо опасных инфекций жыхуиӏэм хуэдэу лажьэу екӏуэкӏа мы сымаджэщыр. Абы къыщинэмыщӏа, сабийхьэм я уз зэрыцӏалэ щагъэхъуж балигъым и уз зэрыцӏалэ щагъэхъужхьэм фӏэкӏа мылажьэу. Мартым и епщыкӏузанэ махуэм ди узыншагъэ хъумэнымкӏэ министерствэм и унафэкӏэ а госпиталь особо опасных инфекций жыӏэ зыхуэтщӏыжщ абым икӏи абы епха ӏуэхугъуэхэр дэтха нэужькӏэ къызэрыгуэкӏ лэжьыгъэм щӏэддзэжа. Абы иужькӏэ хъуэжыныгъэ зыбжани хэтлъхьэфащ сымаджэщым и лэжьэным. Нобэкӏэ псори нэхъ зыхэпщӏу, псори нэхъ ӏупщӏу лэжьыгъэ зэтхьэлӏар, зэкӏэ дыздынэсар апхуэдэу жытӏэнщи, хирургием и лэжьыгъэра. Абы иджыри къэсхункӏэ лэжьыгъэ щекӏуэкӏар тӏэкӏу Нобэкӏэ лэжьыгъэ зытеублауэ адрей сымаджэщхьэм щыӏэм къыкӏэрыхуу щытт икӏи лапароскопие жыхуаӏэр, абы къикӏыр ипэкӏэ ину зыгуагъэжу, цӏыхум и пкъыгъуэ гуэрым ныкъусаныгъэ и лажьэм, уз и лажьэу щытмэ и ныбэ кӏуэцӏкӏэ, и бгъэгукӏэ зыгуагъэжурэ инышхуэу елэжьу щыта. Нобэкӏэ апхуэдэу зыгуэдмыгъэжу, апхуэдиз дыркъуэ едмыхьэлӏэу тыншу гъуанэ цӏыкӏу и ныбэм дей хуэтщӏрэ, Абыкӏэ ӏэмэпсымэ идгъэлъадэрэ, псорикӏи къигъэлъагъуу тлъагъуу, гъуджэмкӏэ псори къигъэлъагъуу абыкӏэ ди лэжьыгъэр идохьэлӏэф. Иджыпсту мы узыфэ къекӏуэкӏым теухуауэ, ковид девятнадцать жыхуиӏэм теухуауэ, ди къэралым федеральнэ программэкӏэ районнэ больницэм Выделить хуищӏащ хирургическая стойка жыхуиӏэр е эндоскопическая стойка жыхуиӏэм хуэдэ выделить хуищӏащ. Разрешение высокой четкости жыхуиӏэм хуэдэкӏэ къегъэлъагъуэ фӏыуэ нэхъыфӏу операцие пщӏыну щытми, узыфэ къеузым теухуауэ, сымаджэм къеузым теухуауэ уеплъыну щытми, нэхъ жьыӏуэу зыхэбгъэкӏыфыну, узыр на ранних стадиях жыхуиӏэм хуэдэу уеплъу, нтӏэ, ипэ щӏэдзапӏэм де уеплъу нэхъ пхузыхэгъэкӏынущ. Сымаджэми нэхъ къытемыхьэлъу, итӏанэ иужькӏэ нэхъ узыфэ къеузым теухуауэ унафэ гуэри хуэпщӏ хъунущ, узынши пхуэщӏыжынущ сымаджэр. Псалъэм папщӏэ, мис а ӏэмэпсымэ жыхуэпӏахэм нэхъыбэу фызэлэжьыр сыт? Гинекологиехьэри йолэжь, цӏыхубзхэм я узыфэми абыхэми йолэжь, хирургие, брюшная полость жыхуиӏэми йолэжь, Лъатэми, кӏэтӏийми, зэзми, жыпӏэу щытмэ, сыт хуэдэ узыфэ къеузу щытми, уелэжь хъунущ иджыпсту а ӏэмэпсымэ къыдатамкӏэ уелэжь хъунущ. ӏэмэпсымэ щӏэуэ къуатын закъуэм, ӏэмэпсымэм икӏи урилэжьэфу щытын хуей, абы фрилэжьэну зыхуевгъэса? Зыхуедгъэсащ, дрилэжьэфу щыта икӏи апхуэдэ ӏэмэпсымэми дрилэжьащ, дыщеджэм щыгъуи апхуэдэ ӏэмэпсымэхэм дрилэжьащи.

Щӏэх-щӏэхыу узрихьэлӏэ узыфыхьэр. Зэзым мывэ ищӏауэ щӏыщрахым дерагъэкӏ. Мис абырэ, мис а гриппым жыхуиӏэмрэ, операцэ фщӏа иужь зы махуэ дапщэ кърикъуту цӏыхур зытеувэжу унэм щывгъэкӏуэжыр? Хроническэ жыӏэу щытмэ, кӏыхьлӏыхьу къеузауэ щытмэ, операцэ ужьым махуитӏ щӏолъ наблюдацэ щӏыжри, махуэ ещанэм де догъэкӏуэж абы щытмэ, махуитӏ щӏолъу ар. Мыхроническэмэ тӏэкӏу, мис а острый период жыхуиӏэр тӏэкӏу хущхъуэ гуэхьэри епхьэлӏэу щытмэ, тӏэкӏу нэхъ зытегъэувэн хуей япэуи, а епхьэлӏа нэужь итӏанэ уже зыхуей хуэбгъэзэжуащ. Абы зэманкӏэ къриубыдэт. Зэманкӏэ махуитху, махуих нэхъыбэ дыдэу щӏэлъуащ. Къапщту щытмэ, зы махуитӏ-щыкӏэ щӏэлъуащ. Зэзым къитхауэ щытмэ, операцэ зыфӏэкӏауэ щытмэ, Зэзым нывэм игъусэу зэзри къикӏын хуейщ абы, зэзри къыдогъэкӏри, махуищ щӏэлъыжуащ абы еущыну, махуэ ещанэм операцэ ужьым, уже доутӏыпщыжри, акӏэ Хомское перевязкэ тӏэкӏу ищӏэ, зэ зэман зэрызэтеувэжыр, махуиблкӏэ зытеувэж лэжьыгъэм теухуауэ лэжьыгъэ гуэхьэми пыщӏауэ щытмэ, уже лэжьэн щӏидзэжми хъуну, махуибл дэкӏыу щытмэ. Больницэм щыщӏэкӏыжыр махуэ ещанэращ.
Ди хирургием зэхъуэкӏыныгъэ куэди диӏэщ, аппарат куэд къытхуащэхуахьэщ, ди сымаджэхьэри нэхъыбэ хъуащ, аппаратурэ нэхъыбэ зэрыхъурэ, ФКС-хьэри псори тщӏу хъуащ, лапароскопкӏэ операцэхэри ящӏу хъуащ, хирург щӏалэхэр нэхъыбэ къэхъуащ, Иуэ ӏэпщӏэлъапщӏэхьэщ. Ди сымаджэхэр арэзыуэ щӏокӏыжхэр. Сымаджэхэр нэхъыбэ хъуащ жыхуэпӏэм, абы къикӏыр сымаджэхэр акӏэмыкӏэу кӏуэн хуэмейуэ ди районым щыщхьэм Ди районым, ди районым нэгъуэщӏ районхэми къикӏыу къытхуокӏуэхэр операцэ япэм нэгъуэщӏ районхэм кӏуэу щытамикӏи ди дей щащӏыжхэр псорикӏи. Сымаджэхэм декӏэ нэхъыфӏщ, нэгъуэщӏ районхэм мыкӏуу, къалэм мыкӏуу тыншу ди дей щызэфӏэкӏыу хъуащ ди сымаджэхэр тезым. Сызыхэтщӏышу. Мис апхуэдэ зэхъуэкӏыныгъэфӏхэр хэт зэпкъыздэкӏуа? А зэхъуэкӏыныгъэ сытым дейми дэнкӏи нэхъыфӏ дыхуейт, зэхъуэкӏыныгъэ нэхъыбэу диӏэну ди районым, ди сымаджэхэр нэхъ ефӏэкӏуэну, нэхъ гъунэгъуу, жыжьэмыкӏуу псорикӏи. Дэ ди районнэ больницэм щыщхьэщыкӏыну, дэ я узыр щыщхьэщытхыну, ар зи фӏыгъэр сэ си гугъэмкӏэ, мис ди

Абы нэмыщӏкӏэ эндоскопическая служба жерикӏи щыӏэщ, цӏыхум и лъатэ, и лъатэм зэрех и кӏэтӏийхьэм уз зиӏэ нэужькӏэ е зыгуэр ещӏэн хуей нэужькӏэ епщӏу. ФГС жарикӏи нэхъ къэфщӏэн щхьэкӏэ зэреджэра, а лэжьыгъэр нэхъ нэхъыфӏу, нэхъ къабзэу, нэхъ зыхуей хуэзу тхуэщӏу дыхъуа ӏэмэпсымэ диӏэ хъуахэм ипкъ иткӏэ. Видеогастроскоп сверхвысокой чёткости и сверхвысокого разрешения жерикӏи, мис апхуэдэ зэдгъэпэщауэ, абыкӏэ а лэжьыгъэр тхуощӏэ узыфэ хьэлъэ зыкъом и пэщӏэдзэ дыдэм дей тыншу елэжьыфын хуэдэу щытым дей къыдохутэф а дызэриӏэм ипкъ иткӏэ. Адэкӏэ къапщтэу щытмэ, сымаджэщым поликлиникэ иӏэщ, балигъхьэ зэкӏуалӏэ цӏыху щитху махуэм елэжьыфу. Аращ икӏи федеральнэ программэ Модернизация среднего звена жери зэреджэра, федеральнэ программэ щыӏэу а сымэ- абы дыхэхуауэ дыщытщ икӏи нобэ поликлиникэм икӏи къызыдогъэпэщыж, долэжь ныкъусаныгъэ иӏахьэр къахутауэ мис ахэр догъэтэмэм. Бережливая поликлиника жери щыӏэщ ауэдэ. Цӏыхур поликлиникэм кӏуа нэужькӏэ тыншу щхьэж щӏэкӏуа щхьэусыгъуэм теухуауэ Зытрихьу, зым зыри ежьэу щымыту тыншу зыблэкӏын хуэдэу, а щежьэм дей бампӏэу, гугъу ехьу аджэмыкӏэ щымыту, ежьэхукӏи тыншу и зэманыр кӏуэн хуэдэу, псынщӏэу, мыхьэнэшхуэ зэман игъэкӏуам къыпэкӏуу, и ӏуэхур сымаджэ абы къекӏуэлӏам дэкӏын хуэдэу аращ а псорикӏи зытегъэщӏауэ щытрикӏи, ар зэрызэтедублэным иужь дитщ нобэкӏэ. Лэжьыгъэр йокӏуэкӏ. Мис а иужьрейуэ зытепсэлъхьа бережливэ поликлиникэ жыхуэпӏэм сыт абы къриубыдэр? А программэм ар зытеублэным сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэр ипкъ иткӏэ къыхыхьэр? Абы лэжьыгъэм зэхъуэкӏыныгъэу ипкъ ихьэр ипэкӏи зэжытӏащикӏи цӏыхур нобэкӏэ псалъэм щхьа къэкӏуамэ, регистратурэ жыхуиӏэм де йокӏуалӏэр. Абдейм де и кӏэлъымпӏэ къалъыхъуу, а кӏэлъымпӏэ къагъуэт нэужькӏэ дохутыр здэкӏуэнум и де талон кърату, Абы езым нэмыщӏкӏэ а дохутырым де иджыри цӏыху кӏуэну щытмэ, ахьэр зытрихьауэ зым зыри ежьу щыту, гугъу ехьу, коридор зэвым де тету, абы нобэкӏэ къекӏуэкӏ щытыкӏэм апхуэдэ ныкъусэн зыкъом иӏэщикӏи, мис ахьэр къахутауэ щыту, мис ахьэр лэжьыгъэм хэмыту тыншу дохутырри цӏыхури а лэжьыгъэр зэрагъэкӏуэкӏыну теухуауэ щытура. Абы нэмыщӏкӏэ. хуиту зыӏухауэ псори щытщ. Япэм щыгъуэ щхьэгъубжэ цӏыкӏум де екӏуалӏэу адейм де епсалъэу щытамэ, мыбы игысту къызэрищтэмкӏэ апхуэдэу щытын хуейӏым. Узэпсалъэр хуиту плъагъуу, ищӏэр хуиту плъагъуу, асыхьэту псорикӏи псынщӏэу езымикӏи и ар нэсу зыхуеину хъуар игъуэту тыншу дыщытын хуей икӏи абы дыхущӏокъу. Езы поликлиникэр зыщӏэт унэм теухуауэ унащхьэ телътэм, унащхьэ щхьэгуу щытуратикӏи, унащхьэ дахэӏей тетлъхьа, и щӏыӏур длэу къэдгъэщӏращӏу, нэхъ дахэу, нэхъ екӏуу игысту тщӏыну а лэжьыгъэм дыпэрытщ, и кӏуэцӏымкӏэ къэтщтэнщи, псы зэрызекӏуэ, сэ сщӏэрэ, псы хуабэ щыӏэу щытатэм, псы хуабэ щыӏэу а псыхьэр зэрыщӏэж канализацэ дызэджэр, мафӏэс. къэхъуу щытмэ, мафӏэс къэмыхъун щхьа, мис а ар къэзыхутэ противопожарная системэ жыхуиӏа дгъува. Иджырикӏи лэжьыгъэ етӏуанэ ӏыхьэ иӏэщ. А лэжьыгъэм япэ ӏыхьэр игысту нэдгъэс къудейура, етӏуанэ ӏыхьэри игысту тщӏыу щытмэ, ди гугъэщ, и кӏуэцӏхьэри дахэӏейуэ, сэ сщӏэрэ, лъэгухэр зэщхьу, бжэхэр зэщхьу, псорикӏи зэфэзэщу дахэӏейуэ тщӏыну ди гугъэщ. Цӏыхур къэкӏуа нэужькӏэ, мы сыкъыздэкӏуар сыту дахэ, сыту тынш жиӏэу, Абы зи мыхъуми зы ӏыхьэ гуэркӏэ а цӏыхур щӏэгузавэр щхьэщихыу щытмэ, ари куэд и уасэ дэ ди дейкӏэ. Субботэм сыкъэгъуэлъа, операцэ Зэлим Хусенович ищӏа, си зэзыр зэрыхуейм ещхьу къигъэкъэбзар сыхуарэзыщ. Узыншэу Алыхьым игъэлажьэ, и ӏэщӏагъэм хиугъахъуэ. Щӏэтхьэри ӏейуэ ӏейуэ фӏы защӏэщ, къахэпщыпыкӏам хуэду, псоми сахуэарэзыщ.
Дэ нобэкӏэ къапщту щытмэ, ди лэжьыгъэр нэхъыбэ хъуащ. Аппаратурэм теухуауи къыдатащ дызэрылэжьэн Иджыпсту хирургие, гинекологие, травматологиехэм нэхъ щӏэгъэхуэбжьауэ операцэхэр ящӏу щӏадзащ, специалистыщӏэхэри къытхуэкӏуащи. Дэ наркозым теухуауэ дызэрылэжьэну аппаратурэхэри щӏэу диӏэщ, Германскэу, Леон и цӏэу къыдатащ. Псори дызыхуей параметрхэр къегъэлъагъуэ, дызэрыхуейм хуэдэу дролэжьэф. Абы нэмыщӏауэ, наркоз зэритыну препаратхэри тэмэму къыдат. Цӏыхум и узыншагъэм теухуауэ нэхъ дытемышыныхьу, нэхъ тэмэму, параметр жыхуиӏэхэр нэхъ подбират тхуэщӏу хъуащ, нэхъ режим зэрыдгъэбауэхэр зэпхъуэкӏ мэхъу, узэрыхуейм хуэдэу сымаджэ къэсыхукӏэ абы хуэкӏуу тебухуэ мэхъу. Абы теухуауэ нэхъ тынш хъуащ куэдкӏэ, сымаджэмкӏи нэхъыфӏ хъуащ. Зэрыжыпӏащи, сымаджэщым и къудамэ зэхуэмыдэхэм Операцэхэр нэхъ щӏэгъэхуэбжьауэ ящӏ хъуащ. Абы ӏэмалыщӏэ гуэрхэр къыхыхьауэ щыт? Нтӏэ, жысӏыну сызыхуейрат, мис иужь зэманхэм аппаратурэщӏэ къащэхуащ, иджысту нэхъ зэманым теухуау, нэхъ щӏэу операцэ зэращӏхэ, лапароскопическая установкэ жыхуиӏэм хуэдэ, абыкӏэ хирургхэри, гинекологхэри иролажьэ, операцэхэр сымаджэм теухуау нэхъ тынш хъуащ, нэхъ псынщӏу махуитӏ-щым и кӏуэцӏым къызытеувэжу унэм щӏэкӏыжу, мис ахуэдэ хуэдэу хъуащ сымаджэм я ӏуэхур. Абы нэмыщӏау иджыри сымаджэм дызэрыкӏэлъыплъу монитор жыхуаӏэхэм хуэдэ къыдатащ, реанимацэм щӏэлъ сымаджэхэми операцэ щекӏуэкӏкӏи сымаджэхэм дрикӏэлъыплъыну, абы я Пульс, давление, сатурацие жыхуиӏэхэр ахэр къигъэлъагъуу, псори занщӏэу тлъагъуу, ауэдэу къигъэлъагъуу щытщ, нэхъ тынш хъуащ ди лэжьыгъэр. Мы сымаджэщым къудамэу зыбжанэ иӏэщ, зэрыжытӏащи, хирургиер, эндоскопиер, травматологиекӏэ дызэджэр, неврологие, терапие, отделение восстановительного лечения жиӏэрикӏэ апхуэдэ диӏэщ. Уз зэрыцӏалэхэм инфекционный болезнкӏэ дызэджэхэмкӏэ сабийм елэжьу зы щхьэхуэу диӏэщ, балигъым елэжьу зы щхьэхуэу диӏэщ. Скорая помощкӏэ дызэджэр диӏэщ. Адэкӏэ мы куейм Къуажэу иту хъуам къуажэ къэскӏэ хэт сельская врачебная амбулатория жи хэт фельдшерско-акушерский пункт, хэт фельдшерский пункт жиӏэу къуажэм цӏыху бжыгъэ дэсым теухуау, къуажэ гъунэгъухэм щыӏэм теухуау къуажэ къэсыхукӏэ псомикӏи апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэ гуэри дэтщ. Сабийхэм я поликлиникэм теухуау жыпӏэу щытмэ, нобэ лэжьыгъэр Хъарзынэу сэ екӏуэкӏыу къызолъытэ, абы зы гукъеуэ зыкъоми лэжьыгъэм теухуауэ диӏэщ, ди жагъуэ зэрыхъунщ икӏи, сабийм ядэлэжьэну дохутыр, педиатркӏэ дызэджэр хуабжьу мащӏэщ. Мы куейм и закъуэкъым, ди республикэм икӏи ди къэралым икӏи сабийм дэлэжь дохутырхьэр хуабжьу мащӏэщ икӏи, абы ипкъ иткӏэ гугъу дохь, лэжьыгъэ зыщӏэн педиатр дгъуэттмэ. Мы нэтыныр къэзгъэсэрэпу икӏи сыхуейт яжесӏыну, зыхахыну, щӏалэгъуалэ, педиатру еджэ, сабийхэм дэлажьэу еджэхэм апхуэдэ ӏуэхутыр, пэрытыр лэжьэну ягу илъу щытмэ, къыдогъэблагъэ лэжьэну зигу илъыр. Апхуэдэу лэжьэну зигу илъхэм щхьэкӏэ Сыт къэралым къыхуигъэлъагъуэр? Псалъэм папщӏэ, земский доктор программэм иджыри А дыдэу щыӏэщ. программэр икӏи нтӏэ хеубыдэ, а программэри щыӏэщ, абыкӏи доктор къытхуэщтэнущ, абы нэмыщӏкӏэ абы ӏэмал зыкъом я улахуэми хэдгъэхъуэну, я лэжьыгъэри нэхъ ягу дыхьэу къыдэтхьэхыну ӏэмал зыкъом дэ къэралми къыдитауэ, сымаджэщым икӏи дэ езым зэдгъэпэщыжауэ диӏэщ икӏи Къыдэтхьэхынкӏэ, лэжьэну гукъыдэж яӏэ къудеймэ я улахуэкӏи, я къыдэтхьэхынкӏи, яӏэну лэжьапӏэмкӏи зыри зэран хэлъу къэслъытэкъым сэ. Хуей къудей хэлъу щытмэ, мыдреймкӏэ щхьэусыгъуэ къыщӏэмыкӏуэн щыӏэу къэслъытэкъым сэ. Районым хыхьэ къуажэ хъуам сабий дохутырым къыщынэмыщӏа мыдрей балигъхэм ядэлажьэ терапевтхэкӏэ фызэпэщу щыт. фыхурикъурэ ахэм? Абыхэмкӏэ нэхъ дыхурикъуу щытщ, Тхьэм жиӏэм, абыхэмкӏэ апхуэдэу дыхуэныкъуэу зэранышхуэ щыӏэу къэслъытэкъым. Зыщӏыпӏэ дей зыгуэр ди дохутырхэм щыщ, е сымаджэ хъуам, е еджапӏэ кӏуам, е зы щхьэусыгъуэ гуэркӏэ, къезэгъ щхьэусыгъуэ гуэркӏэ мылажьэу хъуа нэужькӏэ, абдей дей абы и пӏэ иуву лажьэу, абы и лэжьыгъэр мыдрейхэм зытрагуашэу щхьэщахыу зыгуэрурэ дощӏ. Абыкӏэ апхуэдэу зэранышхуэ щыӏэу схужыӏэнукъым. Ауэ къытызогъэзэжри сабийхьэм дэлажьэхэмкӏэщ нэхъ гугъу дызэрехьыр. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, цӏыхум и узыншагъэмкӏэ къигъэгуауэщхьэуэмэ, терапевт зэпымычу игъуэтынущ. Игъуэтынущ, игъуэтынущ, абыкӏэ зэран щыӏэкъым.
Илъэс кӏуам и кӏэм дэ дылэжьа госпиталым сымаджэ хьэлъэ диӏэу, Къытхуашэ абыхэм делэжьу дгъэхъужыну дыхэту, сэбэп дахуэхъуну. Абы теухуауэ мис мы ӏэмэпсымэ УЗИ зэреджэ аппаратхэр къыдатауэ щыта. Нэхъ тынш хъуащ ди лэжьыгъэ, япэм дызэрылажьэу щыта, ӏэмэпсымэхэр жьыт, дахэ-дахэу хэплъагъукӏтэкъым. Иджы мис мы къыдата щӏэхэмкӏэ икӏи нэхъыфӏу долъагъу, икӏи нэхъ къытхуох. узымрэ уз ӏеймрэ уз нэхъ щабэмрэ тхузэхэгъэкӏыу, нэхъ щӏэхыу, цӏыхур нэхъ псынщӏэу хъужыну сэбэп нэхъ дыхуэхъуф икӏи ину дыщогуфӏыкӏ ӏэмэпсымэ къыдатам.
Сымаджэ къекӏуалӏэхэр сэбэп фызэрыхуэхъуфымкӏэ арэзыуэ щыт хьэмэрэ?
Арэзы тщӏы ди гугъуращ, ауэдэ гугъэ диӏэщ арэзы дыхуэхъуну, дыхъуфыну ди гугъэщи, сэбэп дыхъу хуэдэу къытщохъу. Къекӏуалӏэ сымаджэ сэбэп фызыхуэхъуфхэм я бжыгъэр нэхъыбэ, нэхъ мащӏэ хъуа? Сымаджэр тхьэ нэхъ мащӏэ мыхъу, сытым дей иджы мис мы уз къекӏуэкӏым теухуауи, а сымаджахэр аргуэру зэ деплъыну, дыкӏэлъыплъыжыну, я узыр хэщӏами, хэхъуами, ар зыхэдгъэкӏыну абы теухуауи къокӏуэ сымаджэхэр. Абыхэми доплъ зыхэфхахуэм углубленная диспансеризация жери, мис а уз къызэуэлӏам, ковид къызэузахэм, абыхэми деплъыну ауэдэ мурад диӏэщ, абыхэми доплъ.
Абыи долэжь. Сымаджэщым ӏэмэпсымэхэм къыщынэмыщӏа, щылажьэ ӏуэхущӏапӏэми зыгуэр зэхъуэкӏыныгъэ хэвгъэхьэну фи мурад? Зэхъуэкӏыныгъэ хэдгъэхьэну ди мурадщ, дяпэ къэкӏуэну илъэсиплӏым къриубыду Модэ илъэсым хэхуэну жысӏэу схужыӏэнукъым, ауэ а илъэсиплӏ дяпэ къэкӏуэнум дыхиубыду нетӏэ зэрыжысӏащи, программэ щыӏащ абымкӏэ, ауэдэ программэм нобэкӏэ узынэсыфыну нэс дынэсауэ, апхуэдизкӏэ дыхыхьауэ дыщытщ икӏи дыщогугъ адэкӏи нэсу унафэ къащтэу мис мы сымаджэщыр зыщӏэс унэр. Зыр къатитхуу зытетщ, мыдрей къатищу зытетщ. Тӏум икӏи ныбжь хъарзынэ яӏэщ, лэжьыгъи ехьэлӏэн хуейуэ, и дахагъэкӏэ, и быдагъэкӏэ. Сэ сщӏэрэ, лэжьыгъи ехьэлӏэн хуейуэ щытщи, мис ахэр зэрызэфӏэдгъэкӏын, ахэр зэрытщӏын иужь дитщ. Иджыри мис тхьэмахуэ икъуа къыщӏэкӏынкъым. лэжьыгъэм псорикӏи епха тхылъымпӏэр зэдгъэпэщу лэжьыгъэм хэдгъэхьэну хьэзыр дызэрыхъурэ флюорограф жыхуаӏэм хуэдэ автобусым тету, зыхуей хуэзу, тыншу ирилажьэм декӏи цӏыху абы къакӏуэу гъуджэ зытрезгъэхынум декӏи тыншу екӏурэ ещхьу къыдата. Аращикӏи ар лэжьыгъэм хэдгъэхьауэ исту дгъэлэжьэнущ, итӏанэ ди мураду исту хуабжьу сыт и лъэныкъуэкӏи быду дыбгъэдыхьауэ иужь дитщ, томограф зэдгъэпэщу. Куейм томограф иту цӏыхум томографие ящӏын щхьэкӏэ нэгъуэщӏ куейхэм кӏуэу, нэгъуэщӏыпӏэхэм кӏуэу гъуэгу тету гугъуехьу абыхэм иужь имыту ар зэрызэдгъэпэщыным иужь дитщ. Иджы хуабжьу сыщогугъ ар къыдэхъулӏэу, мы илъэсым къриубыду е илъэс дызыхуэкӏуэм и пэщӏэдзэм фӏэмыкӏыу ар диӏэну сэ хуабжьу сыщогугъ. Гъуэгу дызытетым дытету щытмэ, абы ар къыдэхъулӏэну къысщохъу. Тхьэм къывигъэхъулӏэ, мыдрей флюорограф жыхуэпӏэм теухуауэ пэжщ, тыншщ ар икӏи диспансеризацэ щекӏуэкӏ зэманхэм деж ар къуажэ-къуажэкӏэ вгъакӏуэурэ цӏыхубэм гъуджэ трахыным здэтынур ара къыщӏэкӏынщ.
Нытӏэ, ар къуажэ здэдгъэкӏуэнум и къуажэ унафэщӏым япэщӏыкӏэ хъыбар едгъащӏэу, мис мыхуэдэ махуэм ныдгъэкӏуэну щыту, абы ӏуэхущӏапӏэ дэтхьэм, е еджапӏэ, е нэгъуэщӏ лэжьыгъэ щызрахьэ, е сабий щрагъаджэ, мис апхуэдэ ӏуэхущӏапӏэхэм хъыбар едгъащӏэу, къуажэдэсхэм ӏэмал зэриӏэкӏэ хъыбар едгъащӏэу, Увыпӏэ хэха хуащӏу, абдейм дей дгъэуву, цӏыхум ар абдей зэщытым щыгъуазэу, цӏыхум ящӏу, абы цӏыху а гъуджэ зытехын хуейр къызытехуэхэр псорикӏи гъуджэ трахыу еплъу, адэкӏэ къахутам теухуауэ лэжьыгъэ ехьэлӏапхъэ ирахьэлӏэу мис апхуэдэу къуажэ къэскӏэ а лэжьыгъэр щекӏуэкӏынущ, Тхьэм жиӏэ.
Адэкӏэ сымаджэщым и лэжьыгъэр нэхъ ефӏэкӏуэн щхьэкӏэ, цӏыхум фадэлэжьэн щхьа нэхъ тынш хъун папщӏэ, сыт нэхъ япэ игъэщыпхъэу къэплъытэр?
Цӏыхум дадэлэжьэн щхьа лэжьыгъэр акӏэ ипэ дгъэкӏуэтэн щхьэкӏэ, дэ ди лъэныкъуэкӏэ, сымаджэщым и лъэныкъуэкӏэ къэтщтэнщ икӏи, акӏэ иджыри зыдужьмэ, акӏэ нобэкӏэ зэманым къыдекӏуэу ӏэмэпсымэщӏэ къежьэхэм хуэдэ зэдгъэпэщым, абы дрилэжьэфу зедгъасэу щытымэ, ар япэрауэ абы нэхъыфӏ ищӏыну ди ӏуэхур, етӏуанэрауэ куэдым дей цӏыхум зыхащӏыкӏӏым. Цӏыхум зыхащӏыкӏӏым жыхуэсӏэр и чэзум сымаджэщым кӏуэӏым, и чэзум зыгуэр къеузу хъуа нэужь, зыгуэр здагъуэ хъуа нэужькӏэ мэчэнджащэ, интернет жыхуаӏэм йоплъ, мокӏэ щӏоупщӏэ, мыкӏэ щӏоупщӏэри, а ӏуэхугъуэ къомыр къекӏуэкӏыхукӏэ Итӏанэ цӏыхум и узыншагъэм хощӏ, узыр хотӏасхъэ, узым зеужь абым икӏи апхуэдэ сымаджэм уелэжьынуи нэхъ гугъущ, уи лэжьыгъэм узыхуэкӏуэнур сытым дей фӏыуэ щытӏым. Зэщ дыдэ жысӏынщ икӏи, фэбжь цӏыхум хихауэ, лӏэныгъэм щынэс къэхъуу апхуэдэ ӏуэхугъуэ къыщыхэкӏ ди жагъуэ зэрыхъунщ икӏи. щыӏэщ. Аращи, цӏыхур и чэзум зыгуэр зы дагъуэ, зыгуэр къеузу хъуа нэужькӏэ и чэзум сымаджэщым, я къуажэ здэсым дэт амбулаторием, пунктым абдеж щыщӏадзэрэ, мис а и уз къеузым дагъуэ зыхуащӏым гулъытэ хуащӏу щытмэ, куэдым дей тыншу а узым уфӏэкӏыфыну.
Узыр къэкӏуэгъуафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Ауэ узыфэ куэдым хэмытӏасэ щӏыкӏэ упэлъэщыфынущ, ди псэлъэгъухэм зэрыжаӏащи, и чэзум дохутырым деж уекӏуалӏэу щытмэ. Гу зэрылъыфтащи, цӏыхур тегушхуэу къекӏуэлӏэным и мызакъуэу, ар къэзыгъэгуэуэщхьэуэ узыфэр нэхъ тынш зэрыщащӏыным, зэрыщхьэщахыным хущӏокъу, Мы узыншагъэм и хъумапӏэ ӏуэхущӏапӏэм и лэжьакӏуэхэр. А мурадыр къайхъулӏэн папщӏэ къэралым ӏэмал къигъэувхэр, программэ игъэлажьэхэр, щӏэныгъэм, техникэм щӏэуэ къыхыхьэхэр къызэрагъэсэбэпыным хущӏокъу. Икӏи дыщогугъ, я лэжьыгъэр ефӏакӏуэу, узыншэ хъужауэ арэзыуэ щӏэкӏыж цӏыху бжыгъэр нэхъыбэ хъуауэ,